Igbo kwenu, rienụ, ṅụọnụ, mụọnụ, zụkwanụ oo! A sị na ebe udo na ịhụnanya dị ka ọganihu na-adị. Nnọọ n'Ihe TV. Aha m bụ Maazị Ifeanyị Chukwuogbu. Na mkpụrụ ụbọchị ole gara aga, anyị lebara anya na nkeji asụsụ. Anyị kọwara ihe nkeji asụsụ pụtara. Anyị kọwara mkpa nkeji asụsụ baara asụsụ Igbo. anyị lerukwara anya ndịiche dị n'ahịrịokwu na okwu taata anyị ga-amalite nkụzi banyere aha nke ndị bekee kpọọ noun nnọchiaha nke ndị bekee kpọọ pronoun ngwa nke ndị bekee kpọọ verb biko nye m obi gị na uche gị gịnị bụ aha aha bụ okwu na-akpọ mmadụ ebe ihe maọbụ echiche aha bụ okwu na-akpọ mmadụ ebe ihe ma ọ bụ echiche ụdị aha dị iche iche enwere enwere aha mmadụ ọmụmaatụ chinedu chinazaekpere chigọzirim wee dịrị gabazia enwere aha ebe Enugu Owerri Ọnịsha Nsụka wee dịrị gawazie enwere aha ihe akwụkwọ ụlọ ụgbọala wee dịrị gabazie enwere aha echiche dịka ịhụnanya wee dịrị gabazie abịa n'ahịrị okwu aha bụ isiokwu ọ bụrụ na ewepụ aha that is noun in any sentence then the sentence is incomplete dịka anyị si kọwaa na mbụ na aha bụ okwu na-akpọ mmadụ ihe ebe ma ọ bụ echiche n'ọmụmaatụ a Ada gara ahịa. Ada gara ahịa. Ada bụ aha. Ahịa bụ aha. Ada bụ aha. Ahịa bụ aha. Ahịrịokwu a na-akọwara anyị na onye gara ahịa bụ Ada. Ya bụ ọ bụrụ na iwepụ Ada na ahịrịokwu a, gara ahịa enweghị ike ịkwụ na aka nke onwe ya. ya bụ na ha anyị jiri aha ime ahịrịokwu ziri ezi na ọmụmaatụ nke abụọ ụlọ ahụ buru ibu ụlọ ahụ buru ibu aha n'ahịrịokwu a bụ ụlọ biko echefukwala na aha nke ndị bekee kpọrọ noun na-abụkarị isiokwu n'ahịrịokwu ugbu a anyị mụtagoro ihe bụ aha mụtakwa ọrụ aha na-arụ n'ahịrịokwu ka anyị nebanyazi anya na nnọchiaha gịnị bụ nnọchiaha dịka aha ya si dị nnọchiaha ọ bụ okwu ndị ahụ anyị ji anọchi aha n'ahịrịokwu mgbe anyị kwughachiri aha ugboro ugboro okwu na-eto ogologo na-agwụkwa ike ya mere anyị ji eji nnọchiaha ọmụmaatụ nnọchiaha ụfọdụ anyị nwere n'asụsụ Igbo bụ ndị a mụ anyị gị ụnụ ya ha wee dịrị gawazie biko chetakwa na nnọchiaha na-enyere ahịrịokwu aka ka ọ ghara ị na-ekwughachi otu aha ugboro ugboro ugbu a anyị chọrọ ịhụ ka nnọchiaha si arụ ọrụ n'ahịrịokwu ọmụmaatụ Chinedu gara akwụkwọ ọ gụrụ akwụkwọ Chinedu gara akwụkwọ ọ gụrụ akwụkwọ n'ahịrịokwu nke mbụ a Chinedu bụ aha i nee anya n'ahịrịokwu nke abụọ ị gaghị ahụzi Chinedu ị ga-ahụzi ọ ya bụ na ọ nọchiri anya Chinedu kama anyị ga-etinyekwa Chinedu gụrụ akwụkwọ ebe a anyị etinyezie ọ gụrụ akwụkwọ Chinedu gara akwụkwọ ọ gụrụ akwụkwọ ị hụla na ọ nke bụ nnọchiaha anọchiela Chinedu nke bụ aha otu a ka nnọchiaha si arụ ọrụ n'ahịrịokwu eji m n'aka na ị mụtala ihe bụ nnọchiaha na etu o si arụ ọrụ n'ahịrịokwu ugbu a anyị ga-agbapụ ya ọsọ na nke atọ nke a na-akpọ ngwaa gịnị bụ ngwaa ngwaa bụ okwu na-egosi omume ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụrụ na e wepụ ngwaa ahịrịokwu agaghị ezu oke ugbu a anyị chọrọ ịhụ ka ngwaa si arụ ọrụ n'ahịrịokwu ọmụmaatụ ahịrịokwu nke mbụ ada na-agba ọsọ ada na-agba ọsọ ahịrịokwu nke abụọ chinedu gụrụ akwụkwọ chinedu gụrụ akwụkwọ ahịrịokwu nke atọ ha nọ n'ụlọ ha nọ n'ụlọ ugbu a i nee ahịrịokwu nke mbụ anya ada na-agba ọsọ ngwaa dị ebe a bụ na-agba na-agba ọ bụ na i wepụ na-agba n'ahịrịokwu a ihe ị ga-enwetazi bụ Ada ọsọ Ada ọsọ nke abụọ Chinedu gụrụ akwụkwọ Chinedu gụrụ akwụkwọ ọ bụ na i wepụ ngwaa n'ahịrịokwu nke abụọ a ihe ị ga-enwezi bụ Chinedu akwụkwọ Chinedu akwụkwọ. Nke atọ, ha nọ n'ụlọ. I wepụ ngwaa n'ahịrịokwu nke a, ihe ị ga-enweta bụ ha n'ụlọ. Ya bụ na-agba gụrụ nọ. ndị a bụ ngwaa nọ n'ahịrịokwu a dịka anyị si kwuo na mbụ ngwaa na-egosi ihe na-eme ọnọdụ mmadụ nọ ma ọ bụ ọnọdụ ihe nọ ugbu a anyị chọrọ ịhụ etu aha nnọchiaha na ngwaa si arụkọ ọrụ anyị chọrọ ịhụ etu ha si arụkọ ọrụ ọnụ n'otu ahịrịokwu Chinedu gụrụ akwụkwọ, ọ mụtara ihe. Chinedu gụrụ akwụkwọ, ọ mụtara ihe. N'ime ahịrịokwu a, anyị chọrọ iwepụta aha, wepụta nnọchiaha, wepụta ngwaa. I nee anya n'ọmụma nke a, i nee anya na a, Chinedu bụ aha. ọ bụ nnọchiaha gụrụ na mụtara bụ ngwaa dịka anyị si kwuo na mbido na aha bụ okwu na-akpọpụta aha mmadụ ihe ebe maọbụ echiche Chinedu bụ aha Chinedu anyị kwukwara na nnọchiaha bụ okwu ndị ahụ e ji anọchi aha ka a ghara ime ka ahịrịokwu too ogologo ma ọ bụ na-agwụ ike ya bụ na ọ nọchiri Chinedu n'otu ahịrịokwu a anyị kwukwara na ngwaa bụ okwu na-egosi omume ma ọ bụ ọnọdụ ọ gụrụ akwụkwọ onye gụrụ akwụkwọ Chinedu gụrụ akwụkwọ gụrụ na mụtara bụ ngwaa Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ a sị na ihe nwere mbido na-enwe njedebe dịka anyị na-achịkọta nkụzi nke a achọrọ m ka nye unu emume unu ga-eme iji mata ma unu esonyekwara na nkụzi anyị kụzi n'ụbọchị taa n'ime nkụzi anyị n'ụbọchị taa anyị rụtụrụ aka n'aha nnọchiaha na ngwa achọrọ m ka i si na mkpụrụ okwu anọ ndị a ụlọ ha na-agba ada ka ị họpụta aha họpụta nnọchiaha họpụta ngwa dee ya na comment section ka m marakwa ma ihe e kwuru ka a na-eme igbo ndị m hụrụ n'anya ebe a ka anyị ga-achịkọta nkụzi anyị n'ụbọchị tata gị bụ onye na-eso anyị n'ihe tv gị bụ onye na-akwado anyị ụtụtụ ehihie na abalị asị m udo dịrị gị aha m ka bụkwa maazị Ifeanyichukwu Ogbu please don't forget to subscribe comment share and like ka ọ dị mgbe ọzọ